Tá muid anseo inniu ag Feis Charn Tochair agus tá thart fá 900 iontráil isteach ar an fheis i mbliana, so tá sé ag dul ó chéim go céim achan bhliain. Tá bíonn achan rud ag dul ar aghaidh anseo inniu, bíonn comórtas filíochta, comhrá, amhránaíocht, uirlisí ceoil, Thig le daoine cur isteach ar chomórtaisí feadóg stáin, an fhidil, bodhrán, an fliút. Tá m'iníon féin, tá sise ag dul a bheith ag seinm ar an chláirseach. Tá thart fá 45 saorálaí ag glacadh páirt agus sin tuismitheoirí, sin muintir an Chairn, muintir an cheantair agus daoine ó Cheoltóirí Lúraigh chomh maith ag cuidiú leis an cheol. Chomh maith leis sin tá na moltóirí ag teacht isteach so bíonn daoine ag teacht anseo ón gach uile áit le cuidiú linn mar sin. Bhí mise ag déanamh moltóireacht ar na ranganna comhrá leis na daltaí bunscoile agus bhí am agus eispéireas den scoth againn ar fad. Caithfidh mé a rá, bhí sárchaighdeán Gaeilge bainte amach ag achan cheann de na hiarrthóirí inniu. Rudaí ginearálta cosúil le teagmháil súile fhad is go bhfuil na páistí muiníneach agus iad i mbun comhrá le duine éigin eile trí mheán na Gaeilge, ach go háirithe, go mbíonn siad in ann freagairt ar na ceisteanna, go mbíonn siad breá soiléir leis an bhfoghraíocht agus na fuaimeanna. Is feis chomhphobail muid, so faigheann gach páiste bonn ach tosaíonn an comórtas mar is ceart ón rang a cúig suas, so ansin faigheann na. Áiteanna óir, airgid agus cré-umha. Is ócáid mhór é. Tá coiste ar dóigh anseo insa cheantar seo. Tá iomrá ar an Charn, ní amháin i gCúige Uladh ach fríd an tír uilig. Tá cuid mhór obair i gceist leis an fheis a chur le chéile, go háirithe le na iontrála a chur ins na háiteanna ceart ar na hamanna cearta agus na clárúcháin le bheith réidh, margaíocht, gach uile rud. So is tionscadal iontach mór é. Tá sé iontach deas le bheith páirteach ann. Measaim go bhfuil a leithéid de Fheis Charn Tochair iomlán tábhachtach do fhás agus forbairt na Gaeilge go háirithe i saol na ndaoine óga seo. Murach deiseanna mar seo, measaim go mbeadh caighdeán Gaeilge ceoil agus ealaíona na bpáistí seo i bhfad ar gcúl ná mar atá sé agus is cinnte go bhfuil buanna iontacha á léiriú ag gach uile pháiste inniu. Is tábhachtach go mór go bhfuil seo ag tarlú insa cheantar seo mar go minic ní bhíonn a fhios ag na tuismitheoirí Cad é go líofa is atá na páistí. Feiceann siad í mar ábhar agus ní chluineann siad a gcuid páistí ag labhairt i nGaeilge muna bhfuil Gaeilge ag na tuismitheoirí. So thig linn a fheiceáil na tuismitheoirí atá chomh bródúil, tá bród ar na tuismitheoirí anois agus iad ag feiceáil an turas a bhí ag na páistí ag teacht fríd gaeloideachas. So yeah tá sé iontach maith, iontach tábhachtach mar chomhphobal iontach tábhachtach do na tuismitheoirí agus iontach tábhachtach, ar ndóigh, don chultúr chomh maith. Mar thuismitheoir mé féin, mar Ghaeilgeoir mé féin, tá sé iomlán spreagúil le himeachtaí mar seo a fheiceáil agus na páistí agus an ghlúin is óige ag teacht fríd. Tugann sé dóchas dúinn i dtólamh ag amharc ar na daoine agus na ceannródaithe beaga seo ag teacht fríd. Tugann muid tacaíocht don fhéile seo achan bhliain agus is mór an t-am atá orainn go bhfuil seo ar fáil insa cheantar seo. Tá comhphobal iontach láidir againn anseo insan cheantar agus tá sé chomh deas le bheith páirteach ann.